Ne terinu salamu alaikum an k'an ka biye tigɛ an ka taa tile kɛ an balima senegalaw fɛ yen aw ɲuman sera ko b'a fɔ yen ko ɲaga dɛf ko bi ta ye cɛbujɛn ye n'an b'a fɔ a ma ko zamɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi ta ye zamɛ bilenman de ye u dilancogo ɲuman an ka jɛ an k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ walasa k'an ka zamɛ bilenman dilan an mago bɛ se an ka nafɛnw ma n'o ye legum ye i n'a fɔ komi supɔmu gɔyɔ aubergine je

ani forontobanni ni pɔfɔ ni jababulu an b'olu si ɲɔgɔn na walima k'u susu k'o bila kɛrɛfɛ jaba ani pɔfɔrɔn ani forontoden fila an b'olu fana si walima ka susu ɲɔgɔn na k'o fana bila kɛrɛfɛ an ka seleri n'an ka pɛrisili ni jababulu ni fɛn minnu si ani layi minnu si komi layi kun bɛ ne kɛrɛfɛ Ne y'o kɛ n ta la minnu don n ka jɛgɛ wo fɛ sisan nɔ ni wɔlɔfɔ b'a fɔ a ma ko nɔkɔs an b'a fɔ a ma ko rɔfu donc n bɛ na n ka rɔfu ta k'o don n ka jɛgɛ wo fɛ nka min cogo dɔ walasa rɔfu in kana bɔ ka taa jɛgɛ kun dɔ in na sisan nɔ n bɛ na n ka daga sigi n ye tulu kɛ n ka daga la n ka jaba sini min bɛ n bolo n y'o k'a la a kilancɛ k'a kilancɛ tɔ k'o bila kɛrɛfɛ n bɛ sɔrɔ k'a ni n ka tulu don ɲɔgɔn na n ka nɔkɔs n'o ye n ka rɔfu ye n bɛ n'o fana k'a la ka n'o fana lamaga jɛgɛ jalen n b'o k'a la yeti n bɛ n'o kuru saba fana k'a la n'i ko ko zamɛ bilenman lɔgɔti ko don dɛ an bɛ lɔgɔti de k'a la ne ye min k'a la bara kelen ɲɔgɔnna don dɛ n bɛ ji dɔɔni fara a kan walasa a ka se ka bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɛ k'a to yen nɔ a ka yiran fo k'a bilen i bɛ to k'a lamaga lamaga walasa a kana nɔrɔ daga la barisa kuma dɔ la a bɛ kɛ i ɲa k'a bɛna sisi ka sɔrɔ a tɛna sisi n bɛ n ka kɔkɔ ani n ka poivre n b'olu fana fara a kan an ɲɛ t'a la a bɛ ka kɔmanse ka bilen n bɛ sɔrɔ ka na n ka dagaji don ni ji litiri fila ani tila ye n ka legumu n b'olu sanango k'u jɛ ka sɔrɔ ka n'olu kɛ sisan nɔ n ka daga la ni n y'a k'a la n t'a lamaga dɛ n b'a to yen nɔ walasa a kana nɔɔni n ka rɔfu n b'o fana fara a kan o tan kɔnɔna la n bɛ n ka malo yɛrɛ yɛlɛ siɲɛ kelen n bɛ sɔrɔ ka na n ka jɛgɛ jiran n ka tulu bilennenba n bɛ na n ka jɛgɛ k'a la i bɛ tulu to a ka bilen fo ka fo a sisi ka bɔ o de b'a to an ka jɛgɛ tɛ nɔɔni wa a tɛ nɔrɔ daga fana na aw ɲɛ t'a la n b'a yɛlɛma ka sɔrɔ hali i ma sɛgɛn o de y'a secret ye dɛ walasa i ka jɛgɛ kana nɔɔni a kana nɔrɔ fana daga la o ɲɛ tɛ n b'a yɛlɛma ka sɔrɔ hali i ma sɛgɛn n ka malo wusula ka ɲɛ o wagati kɔnɔna la n b'ale bɔ sisan ka tulu k'a la ka n'o don ɲɔgɔn na o b'a to a tɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na bilen nɔ a tobitɔ n ka nafɛnw bɛɛ mɔnna ka ɲɛ sisan nɔ n bɛ n'olu bɔ k'olu kɛ fankelen fɛ tasa dɔ kɔnɔna la kɔni n ka nafɛnw bɔlen kɔ daga la n bɛ na n ka jɛgɛ k'a la n ye n ka jɛgɛ min jiran n b'o k'a la dɔw bɛ jɛgɛ k'a la ka sɔrɔ a ma jiran nka ne kɔni b'a fɔ aw ye a ka pere ka jɛgɛ jiran o b'a tɔ timiya n bɛ n ka jɛgɛ to a ka balabala miniti duuru ɲɔgɔn na n bɛ sɔrɔ k'a bɔ n ye n ka jaba min to kɛrɛfɛ n bɛ n'o kɛ sisan nɔ n ka daga la n ka nɔkɔsi nin fana to ka bɔ n'o ye rɔfu ye n b'o fana k'a la n bɛ sɔrɔ ka na n ka malo kɛ n ka daga la o b'a sɔrɔ n ye kɔgɔ k'a la kɔgɔ min b'a bɔ n bɛ kɔgɔ tɛmɛ dɔɔni walasa kɔgɔ in ani n ka malo ka se ka bɛn ni ɲɔgɔn ye aw ɲɛ tɛ n ka daga yɛrɛ bilen cogo la ka ban kɔgɔ ni poivre ani sukaro n b'o fana fitinin k'a la n'i mana sukaro k'i ka zamɛ la hun n t'o kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna o diya o kuma tɛ kɛ n bɛ sɔrɔ ka n'a lamaga ka ɲɛ a ka se ka fan bɛɛ labɔ ka sɔrɔ k'a datugu k'a tobi miniti duuru ɲɔgɔn na n bɛ sɔrɔ k'a lamaga tuguni ji bɛ to ka sigi a sanfɛ k'o fana don n ka malo la k'a datugu tuguni miniti tan ɲɔgɔn na lamagali ko sabanan n bɛna lamaga tuguni ji tɔnin in fana to a sanfɛla la hali bi k'o fana don n ka malo la k'a datugu miniti tan ka taa miniti mugan na a ka wusu ka ɲɛ tasuma fɛgɛnmani kɔrɔ aw t'a ye a wusula ka ɲɛ sisan nɔ yɛrɛ de n ka dabulu n bɛn'o ta k'o bila manani kɔnɔna la k'a bila ji la ka wuli n ka tomi fana n b'o daji ji la miniti bi saba ɲɔgɔn na a ka magaya dajinen kɔ n bɛn'a kɛ n ka tasa kɔnɔna la k'a tobi n tɛ ji caya bilen na n ye ji fitinin dɔ de k'a kɔrɔ ka n'o don ɲɔgɔn na n bɛ sɔrɔ ka na sukaro k'a la sisan nɔ o b'a tɔ timiya wa o b'a kumuya fana tigɛ n ka dabulu tobilen ɲuman n bɛ n ka gan ta k'o n'o susu ɲɔgɔn na u b'a fɔ de ma ko netetu a fɔra ka ɲɛ ayiwa an ka cɛbu mɔna sisan nɔ dɛ tɔ tora dunni ko ye n bɛna ka na assiette arranger nin cogoya in na n bɛ n ka legumuniw n b'olu kala ka ɲɛ n ka woson yirannen n b'o k'a la n ka dakumu n ka tomi a bɛɛ hali n'i yɛrɛ ye nin ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin diyara ni assiette in fana diyar'i ye i b'i abonné walasa ka fɛn caman caman wɛrɛ ye i bɛ ja in tila i fana teriw ni ɲɔgɔn cɛ wa tilali o tɛ foyi foyi bɔ e ta la wa a b'a to fana mɔgɔw tɔ fana bɛ nafaba sɔrɔ a la tɔ tora dunni ko ye sisan nɔ dɛ aw tɛna joona a kana o ta minɛ aw k'an bɛn wula insha